An balima Voix de Bamako lajɛbaaw ani a kanubaaw an bɛ foli ɲɛsin aw ma aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Bamako ale kumakan na n'o ye Voix de Bamako ye bi ye kalo kile wolonfila ye septembre kalo san ba fila ani mugan ani kelen mun ye fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni o di waati o sera ka bɛn bi don ale yɛrɛ ma aw minnu bɛ n'a bɛ bɔlɔlɔsiraw kan a y'a partager walasa mun ye kunnafoni ye an bɛɛ k'a sɔrɔ fan kelen fɛ Voix de Bamako o y'ale ka wulikajɔ ale kun ye Voix de Bamako ale ka kunnafoni o fɔlɔ bɛ an bolo ka da a kan min bɛ senna bi la o kɛra Voix de Bamako fɛ kunun ka taa Sanankɔrɔba ale yɛrɛ mara kafo ale kɔnɔna na an selen kɔ ye an tun taara walasa ko min ye kumaɲɔgɔnya ye k'o tɛmɛ an ni Sanankɔrɔba ale yɛrɛ mara kafo ɲɛmaa cɛ n'o ye mɛri ye nka ko ninnu suguya olu kama an segintɔ ka na an y'a sɔrɔ mun ye i ka dɔn siraba kasaara dɔ o kɔni kɛra min bɛ tali kɛ mɔbili la n'an ka mako dilanni dɔ ko sotaramani ale kɔni dɔ o pine kɔni cira Sanankɔrɔba ani Banankɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o pine ci in kɛra sabu ye mobili kofɔlen in ka se k' ale kɔni dafiri a binnen kɔfɛ fɛn minnu tun bɛ a kɔnɔ o dɔ bɛ tali kɛ k'a dɔn min bɛ fako in kofɔ o tun bɛ a kɔnɔ ka taa se ɲɔw ani malo dɔw ma ani mɔgɔw fana olu tun bɛ a kɔnɔ i k'a dɔn an ka wulikajɔw la an b'a dɔn a y'o kunnafoni sɔrɔ kunun yɛrɛ bɛɛ teliya la o kama o kɛnɛ in kan sa min ye maa kelen kɔni ale joginna min bɛ tali kɛ an ka maaw la n'o ye i ka dɔn sapeurs-pompiers maaw ye olu kɔni olu ta ka taa kɛnɛyaso ale la maa minnu tun bɛ a kɔnɔ a bɛ se maa duuru maa wɔɔrɔ bɛnko ma i ka dɔn joginnen min n'o kɔni jira o kɛra musokɔrɔba dɔ ye ale kɔni taara lapitani i ka dɔn sapeurs maa olu ka wuli ka jɔ o sabu la o kɛra kunun kunnafoni ye min ni a kɛra Sanankɔrɔba ani Banankɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn mobili kɔni o pine cira pine cilen kɔfɛ mobili kɔni ale yɛlɛmana nka maa joginnen min ni o taara dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna o kɛra maa kelen ye nka kɛnɛ in kan maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu ka joginni o tun man jugu kosɛbɛ an bɛ bɔ yen waati min na o y'a sɔrɔ labɛnw olu bɛ ka sabati walasa min ye maa kofɔlenw ye olu ka kɛnɛya bɛ sabati sabati cogo min na O kɛra Voix de Bamako ale yɛrɛ ka kunnafoni ye min o kɛra kunun n'o bɛnna kalo kile wɔɔrɔ ma Sanankɔrɔba ani Banankɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Républicain na ale ka bi don bɔli la ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ka taamajɛkulu o bɛ an ka jamana kɔnɔ maa min ni o ɲɛsin bɛ fokabɛn o sabatili ma ani mali basigi bɛ na a kɔnɔ cogo min na CEDEAO tɔgɔ la u yɛrɛ ka fɔcogo rɔ n'o ye Nizeriya jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale bɛ Bamako yan taama min ye ni a bɛ a la i ka dɔn a bɛ ka kɛ CEDEAO o tɔgɔ la i ka dɔn nka kunnafoni min ye n' o bɛ a da ani laɲini n'o bɛ a bolo kunnafoni sɔrɔ cogo la Républicain ale bolo ko dɔ wɛrɛ tɛ yen mun ye kalata ye o ka kɛ ka bɛn san ba fila ani mugan ani fila o ma CEDEAO ale maa min n'an filɛ k'a kofɔ n'ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka mali ka a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o camancɛ fanga ye k'o latɛmɛn k'o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ yan Jonathan i k'a dɔn ale ni maa ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya n' ale ye Nizeriya jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye i k'a dɔn ani jɛkulu min n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ an ka jamana kɔnɔ yan kabi i k'a dɔn sɛtanburukalo ale tile duuru san ba fila ani mugan ani kelen ni maa minnu bɛ yan sa i k'a dɔn u ye laɲini min u ye u kɛ o de bɛ tali kɛ an bɛ jɛkulu min na n'o ye CEDEAO ale ye olu ka wulikajɔ o nasirala i k'a dɔn kalo tile wolonfila u ni maa ye kumaɲɔgɔnya o sabati maa min ye ni u ye an ka camancɛ fanga ale minisi ɲɛmaa u ye o kumaɲɔgɔnya min ni u kɛra an ka jamana minisi ɲɛma dagayɔrɔ la o kɛra kunun kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani kelen minisi ɲɛma n'o ye anw ta ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ni CEDEAO maaw u ye kuma kɔni u ye o sigi ɲɔgɔn na i k'a dɔn o y'a sɔrɔ minnu bɛ tali kɛ laɲini min ni o bɛ CEDEAO bolo u tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛn kɛra a kan k'a fɔ mali a cɛmancɛ fanga a kundama janyalen o ye kalo tan ani seegin ye k'o de la n'a ma ɲɛ ko baaraw bɛn kɛra o kan ko waleyali o kɔni o na kɛ an ma wajibi ye k'o de la mun ye laɲiniw ye labɛn bɛɛ ka sigi sen kan yanni février kalo san ba fila ani mugan ani fila o cɛ i k'a dɔn an ka jamana ale ka kalata n'o ye jamana ɲɛmaa kalata ye o ka kɛ k'o ye ko ye ko min n'o bɛ CEDEAO a sɔndɔma na bi kosɛbɛ maa min n'a bɛ kumaɲɔgɔnya ale ka kuma o fɔcogo la a y'a jira k'a fɔ CEDEAO dɔrɔn ko fana tɛ koyi minnu bɛ tali kɛ jamana wɛrɛw la minnu n'olu y'an dɛmɛnbaa jamanaw ye jɛkulu olu la k'olu fana ka laɲini ye o ye k'o de la laɲini min bɛ u bolo o de ye ka se ka kunnafoni jɔnjɔn k'o di u ma min bɛ kalafili o waatiw fɔ san ba fila ani mugan ni fila o kɔnɔna na maa ye o kuma fɔ n'o ye CEDEAO ka ciden bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Goodluck Jonathan ale ye nin kɛnɛ in kan sa minnu bɛ tali kɛ premier ministre dagayɔrɔ la an ka jamana minisiri ɲɛmaa n'o dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye ale min ye i k'a dɔn minisiri ɲɛmaa ye a ye ninnu fo k'a fɔ k'u danga na CEDEAO cidenw k'u danga na an ka jamana ale kɔnɔna na i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ an filɛ waati na camancɛ fanga min na ale an b'a kɔnɔ i k'a dɔn ko ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin ka kɛ mali ka camancɛ fanga laban o ye k'o ye ale ka laɲini ye ko walasa min ye jamana ye a ka se ka jɔsen ɲuman o ta basigi o ka na a kɔnɔna o rɔ a y'o kunnafoni a y'o di i k'a dɔn dunanw ma minnu n'u nana an ka jamana kɔnɔ kumaɲɔgɔnya o nasira o la a tila k'a jira k'a fɔ an filɛ waati min na cɛmancɛ fanga maraba minnu ni olu bɛ yen ani jɛkulu min bɛ yen n'o ye CNT ye i k'a dɔn min i k'a dɔn ko olu ye wulikajɔ ani hakilina dɔw u ye u ta hakilina min ni u tara o tɛ dɔwɛrɛ ye mara kɛcogo u kɔ ko ale min n'ale ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga n'ale ye minisiri ɲɛmaa ye bi ko ale kɛra minisiri ɲɛmaa ye k'a daminɛ juin kalo tile wolonfila san ba fila ani mugan ani kelen ko ale ka wulikajɔ a kun bɛ ɲɛsin fɛn min ma o ye malidenw sigilen bɛ ka fɛn min makɔnɔ ka se ka o nɔgɔya gɛlɛya min bɛ an kan ka se ka dɔ bɔ o la k'o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔrɔnanko min bɛ yen ani CEDEAO jɔrɔnanko ye mun ye k'ale tɛna tɛmɛ o dan fana kan ko wa ko wulikajɔ min n'o bɛ ka kɛ ale n'a ka mara maaw olu fɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye hakɛ ɲiniba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye lafasatɔn ka jɛkulu ye ka se ka fura sɔrɔ o la o dɔrɔn tɛ k'u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa malidenw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye walasa minnu ye kɛrɛnkan na bɛɛ sen ka don jamana ɲɛtaa o sabatili o rɔ ko wa ko an bɛ waati min na taabolo min bɛ u bolo n'u kɛn bɛ k'i sɔnin sigi o kan kosɛbɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu ye binkanni wale tigilamaw ye n'an k'o ma ko terorisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye ka se ka olu ka wulikajɔ k'a belebeleba k'o bɔ o la a ka ja ka dansigi kɛ o la k'o ye olu ka wulikajɔ o kun ye k'o la an bɛ waati min na k'ale n'a ka baarakɛjɛkulu k'u bɛ ka baara minnu don ko o ye nin ye nka a ka kuma kɔnɔ a da fana sera a ma k'a fɔ an filɛ waati min na ko lajɛrɛ min ye n'o bɛna kɛ k'o de bɛna nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'a bugunnatigɛ k'o sigi sen kan nin kɛra le républicain ale ka bi don o bɔli ye le pays ale bɔra bi a ko ko juma tɛmɛnen min ye maa min ni a taara bɔ kaso la ni o bɛ tali kɛ commissaire Umaru Samake la k'i k'a dɔn k'a seginna ka na lamara la tuguni an ka jamana ale finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen ni o ye gendarmenakaw ye n'u ko camp un k'a seginna ka na yen maa min don ale ye ale kun ye ɲɛmaa ye jɛkulu min ye na a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jatigɛwalew tigilamaw olu kɛlɛli ma ni u k'a ma ko fo a jɛkulu lakanajɛkulu n'u k'a ko Forsat ale kun ye o ɲɛmaa o ye maa min ko don i k'a dɔn umaru samake kɔmisɛri don ale ko don ko a seginna ka na kaso la nɔrɔ kunun ntɛnɛn sɛtanburu tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani kelen ale min ni ale kɔni kun bɔra i k'a dɔn ka tali kɛ kasobon a kun bɔra kasobon kɔnɔna na ka tali kɛ wulikajɔ dɔ o sen fɛ wulikajɔ min ni o kɛra a bɔli sabu ye mun ye wulikajɔ kunnafoni caman olu kɔni kɛra maa caman ye laɲini kɛ ka tali kɛ o kan maa minnu n'o y'an ka kiiri tigilamaw olu ye olu kun n'o ye komini sabanan ale ta ye olu kun ye laɲini kɛ ka fɔ ɲangini dɔ bɛ k'a sɛgɛrɛ ko kuma k'ale lasago ka ka sɛgɛsɛgɛli o nasira o rɔ o min n'o kɛra ɲangini min ta an bɛ k'a sɛgɛrɛ o de ye ko maajogin ani maafa i k'a dɔn ko a sen yira o rɔ o kɛra ko senfɛ ko min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile tan tan ni kelen tan ani fila san ba fila ani mugan min ye wulikajɔ dɔ ye n'a labɛn sabatiba o kun ye jɛkulu ye n'an k'a ma ko M5-RFP min bɛ tali kɛ Forsat a ɲɛmaa in ale la n'o ye Forsat yɛrɛ ye jɛkulu ye min ɲɛsin bɛ jatigɛwale tigilamaw olu kɛlɛli o ma o ɲɛmaa don nin commissaire Umaru Samake ko a seginna ka taa dagayɔrɔ lɔ kunun ntɛnɛn i kɔrɔ min bɛ tali kɛ Le Pays ale ka fɔ rɔ. A ka bilali ye ko a kun kɛn bɛ sabu ye ka kuma caman ka o na an ka jamana ale kɔnɔna o rɔ. I k'a dɔn fɛɛrɛtɔnw n'o ye politikimɔgɔw ye olu kun y'u ta fɔ. Maa minw ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ sabatili mɔ olu fana kun y'u ta fɔ. kiritigilamaw olu bɛɛ lajɛlen tun ye u kumakanw u bɔ kabanko ye u tun y'a fɔ ka fɔ nin bilali min ni a kɛra ko o ye ko ye ko min n'o ye dansagon wale ye kiritigilamaw olu ka kuma o rɔ ko nin ye dɔgɔyama ye min ni a bɛ taa ka olu sɛgɛrɛ k'o de la min bɛ ye tali kɛ nin wale min ni a kɛra ko guwɛrɛnɛma n'o y'an ka jamana marabaaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko maa si tɛ sariya o sanfɛla o rɔ koyi nin hakilina min tara n'o ye kiritigilamaw ye komini sabanan ale kɔnɔna na o kun kan k'o la k'olu bɛ a wajibiya min ye kɛrɛnkɛrɛn na maa min ni o bɔra kaso la nin bɔcogo in nɔ i k'a dɔn hakililajigin na le pays ka fɔ rɔ nin kɛra wale min na o de ye tali kɛ a bilalen a donnen kɔ kaso la n bɛ tali kɛ finitigilakaw n'o ye lakanabaaw ye polisilakaw olu kɔni tun ye wulikajɔ sabati juma tɛmɛnen o kɛra a bɔli o sabu ye fɔrisati cɛ in ale ko don ko wa an bɛ waati min na ko maa si sariya o sanfɛ ko sariya a ka to a tigilama o bolola rɔ o de sen fɛ min bɛ tali kɛ laparatɔn minnu bɛ kiritigilamaw olu bolola olu tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ n'o ye samu ye ani silima olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko kamalen seginni ka na kaso la o dɔrɔn ko tɛ ko n'o ye umaru samake ye k'o dɔrɔn tɛ dɛ maa minnu kɛra nin wulikajɔ sabatiba ye a ɲɛmaaw ko ɲangini ka taa k'u sɛgɛrɛ u ka bila kiritigilamaw olu ka bolo kan k'i k'a dɔn ko nin wale min ni a kɛra ko ko sɛbɛlama ko o tɛ ko wa o bɛɛ kɔfɛ maa minnu n'olu kɛra nin wale kɛbaa ye n'o ye laparatɔn ye polisilakaw tɔgɔ la i k'a dɔn k'olu fana nɔ ka bɔ wa kiritigɛlaw olu fana ka laparatɔn u y'a yira k'a fɔ an filɛ waati min n'a fɔ bi ko ko bɛɛ ka sigi sen kan walasa min ye kiri ye k'a bila a minɛ o kɔnɔna o rɔ ko ka fanga k'a segin fangasigi o ma ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ka sariya tigɛ a tigɛcogo o i k'a dɔn nin jɛkulu fila u ye bagabali ta dama kɛ o ma jɛkulu min n'o ye M5-RFP ye i k'a dɔn olu fana tun ye laɲini kɛ ko kɔmandan n'o ye umaru samake ye ko a ka segin ka na kasobon na i k'a dɔn ko o de la min ye guwɛrɛnɛma ye n'o y'an ka jamana marabaaw olu ye olu ye ko olu ko k'u na ko bɛɛ sigi sen kan min bɛ tali kɛ yɛrɛsagokɛ ani fusamanciya ma k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna o kunnafoni y'a yira le pays ka fɔ la ka fɔ kunun n'o ye tɛnɛ ye kalo tile wɔɔrɔ tile fɛ koyi ko kɔmisɛri umaru samake ko a seginna ka taa a nɔkɔrɔ o rɔ n'o ye kasobon ye u ka kunnafoni ale sɔrɔcogo la i k'a dɔn ko a ma taa kasobonba la bilen dɛ ko nka an filɛ waati min na u taara n'a ye kan ɛn ale la n'o ye zandaramu daga yɔrɔ ye an ka jamana ale kɔnɔna o rɔ k'olu ka kunnafoni kelen in bɛ k'o sɛmɛntiya le pays ale ka fɔ rɔ mali wɛbu ale bɔra bi A ko an bɛ waati min na labɛnw olu bɛ ka kɛ walasa an ka jamana kɔnɔ kalafili labɛnjɛkulu kelen min n'o kan ka sigi n'u k'a ma ko i k'a dɔn organe unique k'i k'a dɔn min y'an ka jamana guwɛrɛnɛma ye k'u bɛ ka fɛɛrɛtɔnw n'o ye politikitɔnw ye k'u bɛ k'olu kumaɲɔgɔnya o de la sa minisiri minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ɲɛsin bɛ jamana jɔlisen o kura ma ni ani i k'a dɔn fanga ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ maa wɛrɛ ye pɔrɔfɛsɛri ibrahima isaka mayiga kɔ ani minisiri ɲɛsin b'an ka jamana kɔnɔnako ɲɛnabɔli mɔ lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ani minisiri min bɛ an ka minisiri ɲɛmaa kɛrɛfɛ n'ale ɲɛsin bɛ i k'a dɔn fɛɛrɛko ani jamana eh, eh, marabolobaw olu mɔ n'o ye madamu Fatumata Saliku Diko ye ale Seku Diko ye a ka to ɲini olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan lajɛrɛ min ni a kɛra a nun donna kunun tɛnɛ kalo tile wɔɔrɔ i k'a dɔn san ba fila ani mugan ani kelen n'o septembre kalo ye CICB la n'o y'an ka lajɛrɛkɛ yɔrɔ ye hakilina ye kelen dɔrɔn ye o de ye labɛn bɛna kɛ cogo di n'o ye assise min n'o bɛ ka fɔ o kun kan labɛn bɛna kɛ cogo di mun ye kalata labɛnjɛkulu kelen o ka sigi an ka jamana ale kɔnɔ i k'a dɔn n'i y'a ta k'a rɔjɛ mun bɛ tali kɛ an ka minisiri ɲɛmaa la n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokalla mayiga ye i k'a dɔn ale ni fɛɛrɛtɔnw olu tun ye kumaɲɔgɔnya dɔ sigi sen kan o kɛra uti kalo tile mugan ani wolonfila tɛmɛnen Maliweb ale ka fɔ rɔ k'i k'a dɔn o de sen fɛ kuma olu kɔni ninnu donna ka fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ lajɛrɛ min ye ni o bɛna kɛ jamana ale sigisogo ɲuman o kan ko kuma bɛ kɛ o kan o dɔrɔn tɛ min bɛ tali kɛ kalata labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o sigili fana kuma kɛra o kan ani yɛlɛma minnu kan ka don an ka jamana ale yɛrɛ tabiyaw ani a taabolow olu rɔ minisiri minnu n'olu sen bɛ nin nɔ i k'a dɔn olu fana an bɛ waati min na olu bɛ ka fɛɛrɛtɔnw n'o ye politikitɔnw ye k'olu kumaɲɔgɔnya o de la u ka laɲini o ye jumɛn ye ko bɛɛ sen ka don nin baara kofɔlen in ale rɔ k'o ye laɲini ye maa y'o kunnafoni di min ɲɛsin bɛ jamana sigisogo ɲuman o la sabatili mɔ ani i k'a dɔn min ka ani jamana forobakun cakɛyɔrɔ kumaɲɔgɔnya la n'o ye professeur ibrahima isaka mayiga ale ye i k'a dɔn a y'a yira ka fɔ an filɛ waati min na ko laɲini min ni o kɛra n'o ye plan d'action gouvernemental o ye ko o lasigili sen kan k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka lakana ka o n'an ka jamana kɔnɔ mun y'an ka jamana a ɲɛmayasow k'olu kɛ ɲɛmayaso kɔgɔlenw ye ka kalata labɛn kalata min n'a bɛna kɛ jɛlenya ale kɔnɔna o rɔ ka mara kɛsogo k'o ɲa ko wa ko mali ko a bɛ o kɛnɛ de kan bi gwɛlɛya min bɛ a kɔnɔ k'o dogolen tɛ maa si la minisiri ibrahima isaka mayiga i k'a dɔn a y'o kunnafoni a ye o di a tila k'a yira k'a fɔ an filɛ waati min n'a fɔ bi lajɛrɛ min ni o bɛna kɛ k'o bɛ kɛ sabu ye an bɛ ka fura min ɲini an gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ fura min n'o bɛna sɔrɔ a la o ka se ka o ɲini a ma da o dɔrɔn ma ko walasa o ka kɛ ko mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ye bɛɛ lajɛlen ka i sen don a rɔ mali kura o min n'o laɲini bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen o fɛ k'o de la an bɛ waati min na k'a ka dɔn ka fɔ nin baara min ye ni a bɛ sen nɔ kumaɲɔgɔnya minnu n'olu bɛ sen nɔ ani baara minnu n'o bɛ sen nɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka labɛnw k'olu sabati labɛn min n'o bɛna kɛ lajɛrɛba min n'o bɛ ka kofɔ n'o ye assise ye bɛɛ sen ka don a rɔ maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye a ko o rɔ ko ɲinɛ kana kɛ maa si kɔ i k'a dɔn maa o maa n'o bɛ an ka jamana ale kɔnɔ yan minisiri min n'o ye minisiri ɲɛmaa kɛrɛfɛ minisiri ye ale ko ko hakilina min ni a filɛ nin ye tan ko i k'a dɔn ko laɲini ye a ka tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de la minisiriri min ni ale ɲɛsin bɛ o baara ko o ma a y'a kunnafoni a ye o di k'a fɔ an filɛ waati min na ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kuma ka sama an ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛɛ ka farankan kɛ Farankan min n'o bɛna kɛ kuma sabu ye min bɛ kɛ sabu ye an bɛ ka laɲini min kɛ o laɲini o ka sabati kosɛbɛ o de la ko n'i y'a ta k'a rɔjɛ bi ko an bɛ waati min na anw ka jamana k'a mago bɛ min na o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka kumaɲɔgɔnya o ka sabati k'i k'a dɔn k'o ye ko ye ko min n'o kan ka sigi sen kan ko wa ko maliden bɛɛ lajɛlen sen ka don a rɔ i k'a dɔn waati bɛrɛ bɛnnen ale kɔnɔna na n'o ye cɛmancɛ fanga ale waati o ye k'i k'a dɔn mun ye cɛmancɛ fanga ale yɛrɛ fana fa kunnafoni ye ko yɛlɛma fɛn fɛn n'o kan ka kɛ k'o ka kɛ walasa mali kana don gwɛlɛya ale ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ bilen o kɛra ale ka kuma ye ko n'i y'a ta k'a rɔjɛ an filɛ waati min na ko a yira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ fanga tɔn dɔw la ko maa olu kɔni kun tɛ kɛnɛ in kan koyi i k'a dɔn ko labɛn in sabatili o kɛnɛ kan k'olu kun tɛ yen nin ye fasiri ye min ni ale bɔra i k'a dɔn Maliweb ale ka bi don ale bɔli o la ka lase aw ma Voix de Bamako ale fiɲɛ sira olu kan an balima Voix de Bamako lajɛbaaw ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ k'a lajɛ aw minnu bɛ ka a lamɛn kunnafoni ka se k'a sɔrɔ n'a bɛ a fɛ Voix de Bamako k'ale sɔrɔ waati bɛɛ a bɛ taa an ka page web ale kan ni o bɛ tali kɛ Facebook sira o ye Voix de Bamako ye dakuruɲɛ kelen YouTube kan a b'a sɔrɔ Voix de Bamako ale kan Site web o ye www.voixdebamako.com voix de bamako Bamako kumakan ka kunnafoni di aw ma a di waati o la aw k'an bɛn sini ni Ala m'an ka jɔnya k'o jɔ an na.